moni ndine jack nde nkhani zachuluka zochitika pa dziko lapansi nde ndizingopereka nkhani imodzi kenako inanso kenako inanso tsono ku monaco kwapangika something eti mmaziwa ma oligarchs ma oligarchs ndi anthu achuma kwambiri anthu olemera amatchedwa ma oligarchs ndi nthawi zambiri anthu amene ali olemera kwambiri sakhala m'mayiko awo amanyamuka makakhala mayiko ena omwe amatchedwa ma tax haven. Ma tax haven ndi mayiko amene sadula misonkho salola kudula misonkho nde anthu aja pothawa msonkho oti ndi olemeratu ali ndi dzimabizinesi ali ndi njira zawo zopezera ndalama zambiri chani nde pofuna kuthawa msonkho mdziko lawo amanyamuka kukakhala ku maiko ena amene aja kukakhazikika ngati kuti ndi nzika olo amakapeza unzika ku dziko limenelolo nde maiko ake ali ngati monaco monaco kuli anthu olemera koopsa ma billionaire ma multimillionaire ambiri amakonda kunena kuchita register kuti ndimakhala ku monaco kwawoko nkumakhala ngati kuti amangokatani amangokayenda cholinga asamapangidwe tax ma businesses awo ndiye pali bambo wina dzina lake Vadim Yermolev wa ku Ukraine eti multimillionaire koma anachoka ku Ukraine ko anakakhazikika ku Monaco nayenso ata anasiyanso citizenship yake ya ku Ukraine chifukwa chodana ndi za tax so eti zoti azimudula kwambiri nde anapeza citizenship ya ku Cyprus kumakakhala ku Monaco eti kwa dzimabilioneya kumakhala kumenekoko anthu kuti magalimoto amene akuyenderedwa anthu azibambo achikulire kwambiri akuyenda ndi tiatsikana you know kwambiri that's how Monaco looks most of the time koma ndi dziko loti lolemera chifukwa choti ndilodzadza ndi anthu olemera kwambiri amachita kupita kukakhala kwambiri tsono bambo uyuyu Vadim. Vadim ndi wa ku Ukraine, anasiya citizenship yake anapita kukakhala ku Monaco. Ali ndi mabizinesi ake okhudza property, ali ndi mabizinesi ake opanga wayini, mavineyard, ali ndi mabizinesi ake osiyanasiyana ambirimbiri. Mayiko ena anamupanga sanction chifukwa choti ananena kuti ayi, umapangako mabizinesi m'mayiko athu, umadutsa kaya umagwiritsa ntchito zinthu zathu ndiye ukuyenera kulipira tax. ngati awo okukana anampangapanga sanction koma akuti chuma chake its between 230 to 280 million eti nde anali mnyumba mwake ku monaco pa 29 june panatulukira munthu ndi paselo anayika pakhomo pa nyumba yake munthu uja nkumapita anachoka chothamanga munthuyo kenako panaphulika inali mbomu mupaselomo bambo uyu Vadim anavulala, munalinso mwana wake wa zaka 13 akuti nayenso anavulala. Munthu wa mayi anaduka miyendo, inaphulika miyendo yonse iwiri. Anali m'nyumba momwemo nde nkhani inatuluka inali paliponse kunena kuti Vadim waphulika ku nyumba kwake. Onse anali moyo koma amene anavulala kwambiri ndi mayiyo. Kunena kuti akuti miyendo yake yaphulika ndi anthu amalemba kuti mkazi wa Vadim waduka miyendo achi yachita kuphulikiratu ndi bomu sizili bwino nde nkhani inali paliponse mkazi wa vadimu sizili bwino chanchani kenako dzulo mkazi wa vadimu watulukira kuti hey, anthu mukunena kuti ndaphulika miyendo ine sindinaphulike miyendo ine kunalibeko anangotero sanapitirize kwinapo anthu nkungoyamba kunena kuti nde mzimayi waphulika miyendo ndi ndani nde azapeza kuti mzimayi amene waphulika miyendoyo ndi mistress ngati ngati mg2 amene Anthu akuti chibwezi chawo chinayamba kalekale koma anthu samadziwa anthu angodziwa mkazi wake weniweniyo amene so far akadali married ndi mkazi wakeyo nde anthu samamvesesa kuti situation yake ikuyenda bwanji koma mg2 dzina lake ana nasobina watani waduka miyendo ndipo wavulala kwambiri nde akumufufuza munthu amene anakaika bomuyo akuti wathawira ku france chifukwa choti pamalo pamene amakhala anthuwa panali pafupi ndi border ya france between france and monaco nde nkhani yalowa no international akumusakasaka ku france ofufuza a intelligence aku monaco akunena kuti si terrorism akukhulupirira kuti iyi inali targeted attack inali target amafuna kungowapha anthu si- it's not terrorism chanchani nde akuyang'ana case ya attempted murder pamene mayiyo sali bwino enawo awiriwo a Vadim ndi mwana wawoyo avulala koma osati kwambiri amene wavulala kwambiri ndi MG2 imeneyo nde ikuzungulira pakali pano m'dzikomo kwambiri